3, 2, 1, 0, Beo! Dia dhaoibh, seo Brian arís leis an nuaíocht as Meiriceá, inniu an dóú lá fichead de mí Dheireadh Fómhair, dhá mhíle is a cúig déag. Faraíor, níl mórán ama agam an nuaíocht a léamh inniu, tá an iomarca rudaí le déanamh agam in áiteanna eile. Ach baineann príomh-phictiúr an New York Times inniu le Baltimore Agus mar atá an baile sin ag teacht chuige féin tar éis na círéibeannaí ag tús an tsamhraidh, agus na maruithe mí Mheán Fómhair, Maraíodh triúr dhuine déag slán an scéalaí, ó gabh mo leithscéal, ní hea, lámhachadh triúr dhuine déag agus maraíodh ceathrar in aon deireadh seachtaine amháin. I mí Mheán Fómhair, daoine gorma is mó atá thíos leis seo, leis an bhforéigean. Tugtar foréigean gorm ar ghorm é agus baineann sé le drongannaí sráide den chuid is mó. Tá Baltimore, de réir an scéal seo ar bior. Is baile leochaileach é go fóill agus tá sé ag streachailt ag iarraidh cneasú, ach níl sé sin éasca. Osclaíonn an scéal leis an Urramach Donte Hickman, an tréadaí

searmóin faghartha go deo aige agus é ag greadadh a choise agus ag labhairt go teasaí, ach chríochnaigh sé suas é le iarratas gruama ar an lucht éisteachta. Mheabhraigh sé dóibh go raibh an Méara Stephanie Rawlings-Blake tar éis an cinneadh a dhéanamh gan rith arís don mhéaracht agus guí ar a son, Ach in áit guí, thosaigh an slua ag ligint liúnna áthais. Tá Dr. Hickman i gceannas ar an eaglais bhaisteach seo le trí bliana déag anuas agus tá siad tar éis 16 mhilliún dollar a chur isteach i gcoimpléasc árasán agus ionad pobail trasna an bhóthair ón eaglais, a bhí leath tógtha nuair a thosaigh na círéibeanna i mí Aibreáin agus a cuireadh faoi thine. Ach tá sé ag éirí ón talamh arís. agus is dea-chomhartha é seo i gceantar tithe sraithe nach bhfuil éinne ina gcónaí ann. Ach, ba dar leis an Urramach Hickman, bhí níos mó ná airgead agus foirgintí ag teastáil chun an chathair a chneasú. Baineann an chéad scéal eile leis seo beagáinín. Tá ceannairí na bpóilíní agus ceannairí eile tar éis cáipéis a shíniú ag achainí ar an rialtas dlíthe a rith a chuirfeadh níos lú daoine i bpríosún. Oifigigh póilíneachta oirirce ina measc. Dar leo tá an iomarca daoine i Meiriceá á bpríosúnú, go háirithe ar chúiseanna suaracha, agus go bhfuil sé in am iadsan, chomh fada agus is féidir, a tharraingt amach as na príosúin arís agus, saolta a thabhairt ar ais dóibh. Níl mórán eile le rá agam inniu ach cúpla nóiméad a thabhairt daoibh faoi scéal robáil Lufthansa i 1978. Tá a fhios ag an saol go raibh an Mafia bainteach leis, ach chuaigh blianta fada thart gan éinne a ghabháil. Anois, cé mhéid bliana, blianta? Ochtó hocht, nócha hocht? Tríocha seacht bliana ina dhiaidh muna bhfuil mo mhata mícheart. Tríocha a hocht bliain ina dhiaidh, tá roinnt daoine bainteach le Mafia Nua-Eabhrac á gcur os comhair cúirte sa chás. Tá fear darb ainm Vincent Asaro bainteach le ceann de na teaghlaigh móra Mafia á chur ar a thriail in. Brooklyn sa chás. Shíl na gadaithe go raibh dhá mhilliún dollar i gceist, ach nuair a comhairíodh suas an méid a goideadh, bhí níos mó, i bhfad os chionn sé mhilliún dollar i gceist. B'é an robáil ba mhó agus ba rathúla riamh i stair an Mhaifia i Nua-Eabhrac. Níl mórán eile le rá agam faoin scéal seo agus dá réir sin fágfaidh mé fúibh an lá fómhair seo agus rachaidh mé i mbun mo chuid oibre eile inniu. So guím rath Dé oraibh go léir agus go dtí an chéad uair eile, go gcumhdaí Dia sibh.